Хамэ къэрал, Тырку къэралыгъуэм Мараш къалэ щыпсэу ди лъэпкъэгъу Емузхэ Байзит, Байзит, журналист, журналистым къыщынэмыщӏауэ, си адыгэбзэр къыдэкӏуэтей щӏэблэм ящымыгъупщэну, си культурэр сху, мащӏэмикӏ, абы зы хэлъхьэныгъэ гуэр хуэсщӏынщ, жери, ауэдэ гупсысэ иӏэу нобэ Хэкум ис И лъэпкъэгъухэм дей къигъэзэжащи, къеблагъэ. Упсэу, фӏым дыхуиблагъэ, си къуэш. Сэ езыр Мараш къалэми епха Тырку Джылахъстэней жыдоӏэ, Джылахъстэней жылагъуэм сыкъыщыхъуащ. Абдежым зэрыпщӏэщи, къуажэ тӏощӏрэ щы адыгэ къуажэу ис. Абы дыкъыщыхъуащ мэкъумэшыщӏэ унагъуэм. Сыкъыщыхъуащ къуажэм, дэ ди къуажэм, а лъэхъэнэм къуажэм дэс псорикӏ адыгэ защӏэу, ахуэдэу дыкъэпсэуащ. Бзэ тӏэкӏури а зэманым къытхуэнауэ ахуэдэу диӏэу аращ. Иужькӏэрэ унагъуэ дыхъуу Бын унагъуэ дыхъуа нэужь тӏэкӏу Мараш къалэм дыкъакӏуэрэ абы щӏымахуэкӏэ дыщыӏэу, гъэмахуэми къуажэмкӏэ щыдгъэзэжу, мэкъумэшыщӏэ иужькӏэикӏ сату ӏуэху щэн-къэщэхун хуэдэ зыгуэрхэм. Абы иужькӏэи журналист ӏэщӏагъэм срилажьэу щытщ. Псалъэм папщӏэ, минитӏрэ пщӏы гъэм къыщӏэдзауэ илъэсихрэ ныкъуэрэ Радио Либерти жыдоӏэ фэ хуитыныгъэ радио жыхуэфӏэм, Радио Свободэм. Абы Тыркум и корреспонденту иужьрей хъыбарыщӏэхэр, дунейпсо хъыбарыщӏэхэр къэтту. Нэхъыбэуи дэ ди щӏэблэм, ди цӏыхубэм, ди щэнхабзэм теухуа нэтынхэр, мис мыпхуэдэу репортаж сытхэр къэтту, ахуэдэурэ сылэжьащ. Мы бзэм нобэ тӏэкӏу дытемылажьэмэ, къэхъукъащӏэр адыгэбзэкӏэ къыдмыӏуатэмэ, дыхэшыпсыхьыжынщ жыпӏэу утегузэвыхьа? Мис а гузэвэгъуэращ дэ ӏуэхум дыхэзышар, сэ сыхэзышар псалъэм папщӏэ. Япэ лъандэ дэ абы дрегузавэу, Хэкум илъэс щэщӏрэ тӏу ипэ сэ сыкъэкӏуэжащ бгъущӏрэ щым, Хэкум сыкъэкӏуэжри згъэзэжа нэужь, нэхърэ нэхъ гууз-лыуз щӏыуэ, Ди быныр псалъэурэ къыдэмыкӏуэтейм, дауэ хъуну? Дэ мыбы дыхэшыпсыхьыжыпэнущ! жысӏэу зыгуэр тщӏащэрэт, зыгуэр сэбэп дыхъуарэт жытӏэу, ахуэдэу радиомикӏ ахуэдэу сыщылажьэу щӏэздзащ, мыдрейуэ езы Мараш къалэ дыдэм Адыгэ Хасэм дыхэту, ди щӏэблэм адыгэбзэ едгъэщӏарэт жысӏэу. Илъэсих-блым нэсыхункӏэ на, Мараш Адыгэ Хасэм тщӏэм хуэдиз, зэрытщӏэм хуэдиз, бзэм, хабзэм, адыгэ уэрэдхэм щӏалэгъуалэр, ныбжьыщӏэр едгъасэу абы делэжьу, ахуэдэурэ дыкӏуащ. Итӏанэ ди бзэр адыгэбзэкӏэ жытӏэху. Нтӏэ, зэрыфщӏэси, адэ нэхъапэхэм Тыркум ди бзэри хуиту къэдымыгъэпсэлъэ, къэдымыгъэлэжьэфу, дауэ жытӏэ, официаль утыкум жысӏэнс, ди бзэр къыщыдмыщӏэфу. Сэ нэрыгъыу абы иужь сит, ар абы хэкум кӏекӏ модэ ди лъэпкъэгъухэр къытхуэкӏуэу, дэри дыкӏуэу мыбы дыщызхыхьу, фестиваль сытми адыгэбзэкӏэ едгъэкӏуэкӏыфу, адыгэр абдеи щыпсэлъэфу, Мис ахуэдэу дэ ди ныбжьэгъу гупым фестиваль сыт къызэдгъэпэщурэ, ахэми дрилэжьащ жысӏэу аращ. Ахуэдэу псори къызыхэкӏар ди бзэ, ди хабзэ. Кӏэщӏу жыпӏэ, ди щхьэ дыхуэлэжьэжын жытӏу аращ сэ абы къизгъэкӏыр. Амыхъу, уи лъэпкъым ущыхуэлэжьэжкӏэ абы зы фӏыщӏэ къэплъыхъуэу ахуэдэу щытын хуейӏым цӏыхур зэикӏ.
Фызыхэпсэукӏ нобэ къэралым и къалэхэм дауикӏ уокӏуэр, абы щыпсэу Ди лъэпкъэгъухэм уахуозэри, журналист ӏэщӏагъэ и лъэныкъуэкӏэ уэ уи еплъыкӏэр сыт? Нобэ бзэм теухуау, культурэм теухуау ар сыт хуэдэ щытыкӏэ ит? Ди жагъуэ зэрыхъунси, махуэ къэсхункӏэ нэ тӏэкӏу нэхъ мащӏэ хъуурэ макӏуэ жытӏэнущ. Ди гуапэ зыщӏыну щӏалэгъуалэ я зыбжани къыдэкӏуэтейуэ, ди бзэр тщӏэжарэт, мыбы дрилэжьарэт, Ди Хэкур жаӏэу Ахуэди диӏэщ Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ. Ауэ мыбдежым къыжиӏэпхъэщ, Дэ езыр къуажэ дэсу дыкъэхъуамикӏ, узыӏэбэкӏыжым илъэс плӏыщӏ ипэ, илъэс тхущӏым ипэ, лъандэрэ, Тыркум ис адыгэхэр псори адрей лъэпкъхэми ещхьу, къуажэ гъащӏэр къэдбгынэри къалэм дыкъэӏэпхъуэн хуей хъуащ. Ар къэралым и системэмрэ сэ сщӏэрэ цӏыхухэм я экономи щытыкӏэм елъытауэ, Къинэмыщӏауэ, ди быныр, ди щӏэблэр, дэ ди къуажэхэм къэралыр ахуэдизу ӏейуэ къуажэхэм зэрызиужьыным иужь имыту къыкӏэрыхуу зыгуэру зэрыщытым къыхэкӏкӏэ, ди бынри къалэм щеджэм, къалэм лэжьапӏэ и лъэныкъуэкӏэ сытми ахуэдэу къалэм дыкъэкӏуэжа хъуащ. Псори къуажэм укъэкӏуэжа нэужь, дауейкӏ, бзэр нэхъ хошыпсыхь, бзэр зыхэпхыр, ӏэм, хасэм фӏык зыри къытхуэмынэжу, апхуэдэ зы щытыкӏэ диӏэ хъуащ. Абы фӏы и лъэныкъуэкӏэ зыгуэри хэтщ, дызхэс лъэпкъым дэ къалэм дыкъэкӏуэжа нэужь, нэхърэ нэхъ дыкъацӏыхуу, нэхъ дызхэхьу, Фестиваль жытӏэрэ мыбыкӏэ ди лъэпкъэгъухэр едгъэблагъэм, абыкӏэ нэхъ зыхыхьэ диӏэу ахуэдэу, нэхъ пщӏэ къытхуащӏу, а дызхэсми нэхъ дызгурыӏуэу ахуэдурэ. Итӏанэ нетӏэ уэ жыхуэпӏа упщӏэм къытезгъэзэжынси, иджыпсту къапщтэу щытым, илъэс тӏощӏым Нэмысауэ, адыгэбзэкӏэ псалъэу дэ диӏэр Тыркум мэщӏэ дыдэщ ӏейуэ. ӏейуэ мэщӏэ дыдэщ. Проценту къапщтэм, си гугъэмкӏэ, щэм щыщу зы тӏощӏ хуэдэ зыгуэру къыщӏэкӏынущ псэлъэфу диӏэр. Къеджэу икӏи ар итхыфу диӏэр нэхъ мэщӏэжщ, ар проценту зы пщӏы хъунуи къыщӏэкӏынӏэм. Ауэ долэжь зэрыхъукӏэ, хэтикӏ езыбы и гукъыдэжкӏэ бзэр ищӏэу щытым нэхърэ зригъэщӏэт. Абы зы хэкӏыпӏэ гуэр Иӏэн хуейщ. Ар уэ дауэ уеплърэ? А хэкӏыпӏэр сыт?
Япэрауэ, бзэр къэралым къыбдимыӏыгъыу щытым, ипэ ебгъэкӏуэтэфынуӏэм. Бзэр мылажьэу щытым, псэунуӏэм, зэрыфщӏэси. Дауикӏ, и къежьапӏэр унагъуэращ. Унагъуэм бзэр ущымыпсалъэу щытым, ар нэхъыкӏэжщ. Сэ зэреплъымкӏэ, дэ ди адыгэ зэгухьэныгъэхэр, зэрыпщӏэси, Тыркум хасэ ди куэдс, адыгэ зэгухьэныгъэ диӏэщ, икӏи абыикӏ толэжьыхьхэр. Псалъэм папщӏэ, къэралри къыбдэӏэпыкъуэ ахуэдэ зэгурыӏуэныгъэхэр пщӏыуэ, мис мы фэ сабий сад жыхуэфӏэм хуэдэу къалэ къэсхункӏэрэ ахуэдэ зыгуэрхэр къызэӏутхыу, къызэӏутхыфу е дауэ жысӏэн, Зэфӏэкӏ зиӏэ цӏыхухэр, дэ ди цӏыхухэри абы хэлъхьэныгъэ гуэр къыхуащӏу, модкӏэ проект гуэрхэр пщӏыуэ къэралым и дэӏэпыкъуныгъэр къапщтэу. Мис апхуэдэ ӏуэхухэм дыхыхьэм япэрауэ къыдэкӏуэтей щӏэблэ цӏыкӏу дыдэм бзэр къищтэнущ. И адэ-анэр абы ӏэмал имыӏэу къалэнышхуэ къатехуэу сэ къысщохъур, адэ-анэхэр абы щӏэгъэкъуэн яхуэхъуу. Ар япэрауэ, етӏуанэрауэ щӏалэгъуалэр нобэ зэрыщытым нэхърэ нэхъыбэрэ хасэхэм епшэлӏэфу. Кӏэщӏу жыпӏэм, бзэр тӏэкӏу фӏыуэ зэралъагъун, мыр езыбы я бзэу зэрыщытыр къеджэрэзэкӏыу зыгуэрурэ ягурыгъэӏуэн. Мис апхуэдэ ӏуэхухэм иджы икӏи иужь итхэс ди Хасэхэр, дэри тхузэфӏэкӏым хуэдиз абы хэлъхьэныгъэ дощӏри. Мис апхуэдэ зыгуэрурэ хъум ди бзэм зи мыхъуми, а здынэсам деж къыщыувыӏэну, тӏэкӏу иджыри нэхъ зиужьыну апхуэдэу къысщохъу.
Сэ сызэреплъымкӏэ, Баязит, ар нобэ зи пщэ къыдэхуэу нэхъ зыхузэфӏэкӏыну къэслъытэр Абы щыпсэу ди нэхъыжьыфӏхэращ щӏалэгъуалэр кърашэлӏэфыну, зыгуэрым хуагъэущину, моуэ зы псалъэ дахэ зыхрагъэхыуэ, ди дежи къыщежьаӏым, ди дежи щиухын хуейкъым, жызыӏэ фи нэхъыжьхэращи, дыгугъэнщ фи щӏалэгъуалэми ахэр зэхахыну. А бзэр мащӏэми куэдми а Хасэм къекӏуалӏэхэм ебгъэджу, ебгъащӏэу апхуэдэуи зы зэман епхьэкӏащ. Абыи сыхуейт мащӏэу укъытхутепсэлъыхьыну.
Нтӏэ, апхуэдэуи дылэжьащ, пэжщ. Тыншӏэм Тыркум и дежым адыгэбзэ щебгъэщӏэну. Мыпхуэдэу цӏыхухэр иӏэ къызэхуэдывгъэшэс дэ ди хасэм и лэжьакӏуэхэр гурэ псэкӏэ бзэм щхьэкӏэ гузавэу зэрыщытым щхьэкӏэ сэ хатэм, хасэм гъэзэщӏакӏуэу сыхэмытми, кхъыӏэ, Зыгуэр едывгъащӏэ, мыбы жаӏэри къызэджи дытӏыси, зэхуэс тщӏащ ӏэджэрэ. Унагъуэхэм я дей яжетӏэурэ цӏыкӏухэр мыбы къэвгъакӏуи едгъэджэнущ, мора, мыра жыдӏэри. Сытми, абы и унафэм щытщӏым, дауэ тщӏыну, дауэ зэрыхъунур, модэ Хэкум къидывгъэх, абы зэрагъащӏэм хуэдэу тхылъ зыгуэрхэр Къэдывгъэхь. Абы къипхыну тхылъыр адыгэбзэкӏэ къипхар мо зэбгъэщӏэным адыгэбзэ зыри имыщӏэхэм, ар ӏубош. Модкӏэ абы ищӏэнур, жиӏэнур тыркубзэкӏэ гурыбгъаӏуэурэ адыгэбзэ ебгъэщӏэн хуейуэ арасэ, ар хьэрфым дей къыщыщӏэдзауэ, псэлъэкӏэм дей къыщыщӏэдзауэ, модкӏэ граммер и лъэныкъуэкӏэ, дэтхэнэ зымикӏ ӏуэхушхуэ пыщӏащ. Уи фӏэщкӏэ япэщӏыкӏэ щыщӏэддзэм дэ абде дэ ди хасэм Цӏыху бгъущӏрэ тхум нэсхункӏэрэ цӏыху къекӏуэлӏащ занщӏэу, зэдгъэщӏэнущи ар ахуэдэу яфӏэфӏу. Дауикӏ, сэри ди къуэшхэм ящыщ бзэр нэхъапэ щӏыкӏэ зэдгъэщӏауэ, хабзэ гуп щыӏэти езым щӏалэгъуалэ гуп дызэхыхьэурэ, ахэми ящӏэу щытти, ахуэдэу дыздэлажьэрэ. Мазищ, мазиплӏ хуэдэ зыгуэр щӏымахуэ дэсыгъуэм едгъаджэу арат ахэм. Ахэр мис ахуэдэу щӏэддзэри, мохэри дыздэӏэпыкъурэ щыдухым дежым Щэщӏым нэсыху къехуэхауэ, плӏыщӏым нэсыху къехуэхауэ ахуэдэу. Ауэ ари хъарзынэщ, кӏуэм ущӏыхьэкъым жыхуаӏэм хуэдэу. Зэрыхъукӏэрэ дэ ахэр едгъэщӏащ. Нобэр къыздэсым сэ мис а зэдгъэщӏа щӏалэхэм ящыщ куэдыр адыгэбзэкӏэ фӏэкӏа къысхуэмытхэу. Зыкъомри мис ахуэдэу Хэкур фӏыуэ ялъагъуу Хэкум къэкӏуэжауэ мис иджыпсту щӏалипщӏым нэсункӏэрэ Хэкум щыпсэууэ диӏэщ, Хэкум къыщашауэ диӏэщ. Ахуэдэу ахэмикӏ щӏэгъэкъуэн яхуэтщӏын щхьэкӏэ мыбыкӏэ цӏыху итшэрэ фестиваль сыт жытӏэмикӏ, ахэмикӏ ахуэдэу щӏэгъэкъуэн къытхуэхъурэ. Ахуэдэу, абы иужькӏэ хасэм нэхъ дыкъыщымыкӏуэфу, тӏэкӏу нэхъ цӏыхур мащӏэ щыхъуамикӏ, дынэкӏуэнут уи деж бзэр зэдгъэщӏэну жызыӏэхэм фыкъеблагъэ жысӏэрэ. Сэ си унэ дыдэм, тхьэмахуэм махуитӏ е махуищ хуэдэ зыгуэр пщыхьэщхьэкӏэрэ моуэ зы сыхьэтрэ ныкъуэрэ япэ ӏыхьэм Бзэм едгъаджи, етӏуанэ ӏыхьэм уэрэд сыт зыгуэрэ дежьу едгъащӏи, цӏыхухэм мор тӏэкӏу нэхъ яфӏэфӏ хъун щхьэкӏэ. Итӏанэ, мыпхуэдэу зы метод, мыпхуэдэ зы хабзэкӏи яхэслъхьат сэ а щӏалэгъуалэм. Тӏэкӏунитӏэ тхэфу щыхуежьам ӏэмал имыӏэу хэкумкӏэ щыӏэ я благъэ, я ӏыхьлы е и къэшэн е и ныбжьэгъу сыт хуэдэуи ирехъу. Абы япысщӏэти, Мо хэкурыс цӏыхум къыщепсалъэкӏэ дэ дауикӏ абы тыркубзэ ищӏэнуӏэми гугъу зрегъэхьри, Гупсысэр ехъуэж.
Адыгэбзэкӏэ псэлъэн хуей мэхъу, мэпщӏантӏэ, гугъу йохь, ауэ абы жэуап иритын хуейс ӏэмал имыӏэу. Ахуэдэу зэрыхъум, мис ар ину къытщхьэпэт дэ. Абы щхьэкӏэ хэкумкӏэ ахуэдэу зыкъытпэзыщӏэу, зи блэгъагъэ имыӏэми, уэи, Баязид, сэ сепсэлъэн, ныбжьэгъу къэсщӏын, ар жаӏэр сэ селъэӏуа нэужь, нэпсалъэу, ахэр къигъэпсалъэу, ахэр тригъэгушхуэу, Ахуэдэу Хэкумкӏи ныбжьэгъу куэд диӏахэси Тхьэразы къахухъу жыдоӏэ. Ахуэдурэ зэрыхъукӏэрэ тхущӏэкӏым хуэдиз делэжьу аращ. Уи псалъэм къыхэщащ бгъущӏым щӏигъу жыпӏэри, Баязид. Ауэ еджэным фыпэрыхьа иужь кӏэрыхуащ, кӏэрыщэщащи, ар къатехьэлъура, хьэмэрэ зэман ямыӏэура?
Уи фӏэщ щӏы, дэ ар къатемыхьэлъэн щхьэкӏэ мис а нетӏэ жыхуэсӏам хуэдэу уэрэд хуэдэу нэгъуэщӏ джэгуалъэ куэдикӏ яжетӏам, ауэ къатохьэлъэ. Къащӏытехьэлъэр пщӏэрэ? Иджы а цӏыкӏухэм нэхъыбэм проценту къапщтэмэ, а зэманым иджы а сэ жыхуэсӏэр илъэс тӏощӏи хъуауэ къыщӏэкӏынущи, ягъэзэжа нэужь я унагъуэм адыгэбзэр щызыхэзмыхыр нэхъыбэс. уэрамым адебзэ зыри зыхихӏэм, мо егъащӏэм зыхимыха макъхэмрэ бзэхэмрэ, псалъэм папщӏэ зыкъомым зи адебзэ зыхэзымыхыххауэ зымыщӏэхэр, тӏэкӏу зыщӏэм зыгуэру гурыбгъэӏуэфу псэлъэфу къемыджэфым ейр нэхъ тыншыжщ. Зыхимыхауэ, имыщӏэфу и унагъуэм имытым, абы макъри къыпхуегъэубыдӏэм, а макъым щхьэкӏэ едгъэлэжьыр щхьэхуэт. А макъыр, цӏы, тӏы жыхуэтӏэхэр къебгъэупсэлъын щхьэкӏэ гугъу ӏей удехьынущ. Абы тӏэ иджы дауикӏ абы уэ зы тхьэмахуэм тӏэу къудей мо къепт тӏэкӏур е фӏэмащӏэ мэхъу, е фӏэгугъу мэхъу, е ӏуэхур щхьэусыгъуэ ещӏри мис ахуэдурэ кӏэрыхужауэ аращ. Абы щхьэкӏэ нэхъ метод тынч хуэдэу сэ сщӏэмыгъуэрэ, сэ япэщӏыкӏэ мыпхуэдэу зы Методи сиӏащ граммерым, макъ зешэти, макъ пытӏати, макъ дэгухэр, мыхэр, мыхэр ищӏу. Абы зи сыхэмыхьэу пщӏэрэ моуэ. Псалъэкӏэ тӏэкӏу зыщӏэхэр, нэхъ къызгурыӏуэхэм занщӏэу алфавитым хэт хьэрфыр ищӏэрэ тхэуэ зэрыхуежьэнум, къеджэу зэрыхуежьэнум хузогъасэ, хуезгъасэт. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, пщэдей тӏэкӏу зэрыдэкӏуэу абы мыӏэрыфэ жиӏэнукъым, мыӏэрысэ зэрымыӏэрысэр ищӏэнущ абы, езыр-езыру абы зыкъиумысыжынурэ Ар тхэуэ хуежьэнущ, тӏэкӏу ӏеижьми, тӏэкӏу кхеми, иужькӏэ хуэмурэ. Ахуэдэу зэрыхъур тӏэкӏу нэхъ къыдидзэу хуежьащ, нэхъыбэм зрагъащӏэ, нэхъыбэр тхэуэ. Аращ абы уелэжьын хуейр, гугъу здебгъэхьын хуейр, ауэ а зэзыгъэщӏа зырызым езыхэми нэгъуэщӏым ирагъэщӏэжу хуожьэ пщӏэрэ. Мис абы тӏэкӏу иджыри нэхъ къулей ещӏри. Догугъэ иджырикӏ, Тхьэм жиӏэм, ди бзэр зыкъомрэ псэуну икӏи дыкъелыну. Тхуэщӏыр мащӏэ дыдэми, Байзид, мис, щэщӏым нэс, щэщӏрэ тхум нэс ахэр къанэри, зрагъэщӏащ, я хэкуи къагъэзэжащ, жыпӏащи, мис а къэзыгъэзэжахэм, щӏалэгъуалэм, хэкум къихьэжахэм сыт хуэдэ гупсысэ нобэ яӏэр? Жысӏэфынум сэ абы теухуауэ, сэ илъэс щэщӏрэ тӏум хъуауэ Къэбэрдейм ди хэкум сыкъэкӏуэжу, сыкӏуэжу щытс. Нигри сыкъэкӏуэжыпэну ахэмикӏ иужь ситс, ахэми солэжь. А щӏалэхэр дэ ди япэ иту жыхуаӏэм хуэдэу къэкӏуэжащ, къэдгъэкӏуэжащ дэ хуэдэу хъумикӏи. Ахэм зыщыплӏым мыбы къыщашауэ, унагъуэ щыхъуауэ, мыбы и цӏыху хъуауэ гражданин жывоӏэ. А хуэдэу и цӏыху хъуауэ щытщ, абы нэкӏуэжми къэкӏуэжми хэтым сату ӏуэху ищӏэу, хэтым мыбы лэжьапӏэ къыщигъуэтауэ лажьэу. Ныджы ахэм пщӏэрэ мыпхуэдэу зы гупсысэ яӏэщ а нэхъапэ иту къэкӏуэжа зы цӏыху бгъупщӏым жысӏэнуси? Абы ипэ къэкӏуэжауэ дэ дызыщымыгъуазэу зыкъом щыӏэщ, дауи фэри фощӏэри, хъарзынэу. Дэ псалъэм папщӏэ къапщтэу щытым Тыркум ущыпсэум нэхъыфӏ, мыбы нэхъыфӏ, нэхъ тыншыр дара? Хуитыныгъэ и лъэныкъуэкӏэ, зыкӏэлъыкӏуэн, зыхыхьэн, зыхыхьэн, зыхэкӏын, хабзэ и лъэныкъуэкӏэ, сэ сщӏэрэ, адыягъэм ухуэлэжьэн и лъэныкъуэкӏэ, Тыркур иджы нэхъ тынш хъуащ псалъэм папщӏэ. Адэ япэхэм хуиту дыпсэлъэн тӏэкӏу дыхуимыту, еджапӏэхэм адыгебзэу ущамыгъэпсалъэу. Итӏанэ дэ ди унагъуэцӏэхэр адыгэ унагъуэцӏэр къытфӏамыщауэ, къытфӏамыщыжу ямыдэу, нигы ахэр хуит зэрыхъурэ, мис иджы илъэс щэщӏ хъуамикӏ, тӏощӏ щэщӏ хъуауэ араси, сыт и лъэныкъуэкӏи нэхъ хуиту дыщытс, упсэлъэнумикӏ, сэ сщӏэрэ, Абы теухуауэ зыгуэрэ пщӏэнуми, фестиваль пщӏынумикӏ, официаль утыкум уи бзэмкӏэ укъыщыпсэлъэнуикӏ нэхъ хуит ухъуауэ. Ауэ тыркубзэкӏэ жыпӏэм не ӏэмал жаӏэ, мы дежми ахуэдэу жаӏэр. Иужьрей илъэс щэщӏым жытӏэнс. Бзэр дымыщӏэжу къыщыщӏидзыжам, бзэр къэзыпсэлъыр дымащӏэ дыдэу къыщыщӏидзыжам хуит дащӏаси, Иджы псэлъэн дымыгъуэтыжу аращ дызыгъэгузавэр. Абы къыхэкӏкӏэ адэ илъэсищэрэ хыщӏрэ жытӏэнс, нэхъыбэж хъуащ дэ ди адэжьхэр абы зэрикӏри. А илъэсищэрэ щэныкъуэр къафщтэу щытым, щыуэ бгуэшауэ щытым. Япэ илъэс щэныкъуэм абы нэкӏуэжа дыдэхэм я зэманыр фӏы дыдэт. Фӏы дыдэт щыжысӏэкӏэ ахэр гугъу емыхьауэ аракъым, ӏейуэ гугъу ехьащ Истамбылакӏуэм Цӏыху куэд ӏей зэрыхэлӏыкӏар, дэ дгъэвар зи мы хэкум къинам нэхърэ нэхъ мащӏэкъым, куэд ӏей дгъэващ, гугъу ехьащ ар, ауэ ныщӏикӏар ящӏэжу, къызыхэкӏар ящӏэжу, абдежым зыхихьар Осман пащтыхьыгъуэм и лъэхъэнэрат ар ныщӏэкӏуари, Нэхъ щхьэхуиту, псалъэм папщӏэ, щӏыпӏэ унафэщӏхэм ар дэкъузауэ зы щӏыпӏэхэм дежым ягъэтӏысамикӏ, къагъэсэбэпыну хуеямикӏ, картэр къапщтэм здагъэтӏысахэм уеплъа нэужь, ахуэдэ зы хьилагъи къыдащӏащ жыпӏэу, ахуэдэу уегупсысу щытымикӏ, ахэр лӏы хуэдэу псэуащ а ди адэжьхэр. Абы иужькӏэ къэкӏуа сэ си адэ и лъэхъэнэр яку дэт щэныкъуэр къапщтэу щытым. Мис абдежым дэ ӏейуэ дыщыхигуащ. Абдежым Тырку Республикэр яухуа нэужь, Тыркум щыпсэу цӏыхухэр псори зы лъэпкъщ, зы лъэпкъыу дыпсэунущ, зы щӏыгъуу дыпсэунущ. Школхэм, адыгэ къуажэхэм нэхъапэ школ егъэджапӏэ къызэӏуахирэ псори тыркубзэ зэрыпсэлъэнур нэгъуэщӏ бзэ диӏэкъым, хэхэсу мис мы хэкум икӏахэм щхьэкӏэ къагурагъаӏуэт пыухыкӏауэ, хасэ яухуэну хуежьами, хэку жыфӏэнукъым, бзэ жыфӏэнукъым, мис фыкъафэ, фыджэгу, Мис мыхуэдэу зэрыщытыну жаӏэ. Мис абдежым де дэ ди адэхэм зыри къыджаӏакъым, къыджаӏыфакъым. Къагъэзэжыну къэбгъэзэжыфынутэкъым. Мыбыкӏэ хэкум кӏекӏ минрэ щибгъурэ пщӏыкӏубл гъэм мис а революцэ жыфӏэ сэ сщӏэ, мис ар къэхъуауэ коммунизмэ сэ сщӏэ зэхъуэкӏыныгъэ куэд хъуарэ къамыгъэзэжыфыну. Уэру щытым, сэру щытым тӏэу пщӏэнур абы узэхэзэгъэным уеплъынущ. Модрей узыхыхьа лъэпкъыр благъэ пхуэхъунущ, уипхъу ептынущ, къепхынущ, улэжьэнущ. Дэ дыщыцӏыкӏунитӏэм ди анэхэм мыхуэдэу къыджаӏэт, Ехьи, тыркубзэкӏэ дахэу фыпсалъэ, адыгэбзэкӏэ ӏейуэ куэдрэ ахуэдэу фщхэтыр фымыпсалъэ. Ар ахуэдэу щӏыжиӏэр адыгэбзэр хуэмейуэ ара, мэшынэ, мэгузавэ. И быным лэжьапӏэ къигъуэтын хуейщ, яхэзэгъэн хуейщ. Мис абы ипкъ иткӏэ а ику дэт илъэс щэныкъуэм гугъу ӏей дехьурэ дыкӏуащ дэ. Итӏанэ, мис абы къыхекӏыу дэ иджыпсту нобэ илъэс щэщӏым иту плӏыщӏым ит зи ныбжь цӏыхухъухэм Хэкур жыпӏа нэужь, мы къэбэрдейр, мы адыгейр, мыдэ ди Хэкур щӏауэ къагурыӏуэкъым. Зыхащӏыкӏым. Зыхащӏыкӏкъым. Абы Хэку ябжыр мис а къуажэ къабгынаращ абы Хэку ялъагъур. Мыбыкӏэ дыкъэкӏуа нэужь сыт къыщӏэвмыгъэзэжыр? Къэвгъэзэжын хуейщ, фи щӏалэр къэвгъэкӏуэжын хуейщ. Щӏалэм ар зэрыжепӏэм хуэдэу, Хэкум и тхыдэр и адэм деж зэхимыхам, къыздикӏар, къыщӏикӏар ямыщӏэхэм. Дауэ мыр зэрихэкур? Сэ езым къызощтэри, сэ, сэ си псэр мыбы щыӏэщ, сэ япэ дыдэ мыбы сыкъыщыкӏуэжам, мис а минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ щы гъэм. Уи фӏэщ щӏы, тхуэней, си нэпситӏыр къелъэу сагъэгъам сэ. Ярэби, дауэ хъуа мы ӏуэхур? Дэ дыщымыпсэупщӏэ, дыщопсэу жысӏащ сэ, мыр дауэ хъуну. Мэжгытым дыкӏуэри, хъутбэ жыхуэтӏэр адыгэбзэкӏэ къеджэм, уэрамым ахуэдэу, уэрамым удыхьэри, кафе тхъурыжь ара мыра, псори адыгэбзэ зэрыхъуу. Мыр дауэ, гъащӏэм бзэр хэту тщӏэтэкъым дэ. Тыркум. Ар ахуэдэу зэрыхъум хуэдэу нэхърэ нэхъ сигу къеуэу, мыбыкӏэ ӏэджэрэ сыкъэкӏуэжа сэ мо радиом сыщылажьэми, лэжьыгъэ и лъэныкъуэкӏэ мыбы сыкъакӏуэу куэдкӏи интервью тесхыу, хабзэр зытехуэу пӏэрэ, ар дауэ дыхъуну? Мыбыкӏэ щыӏэ ди бэнакӏуэхэр абы едгъэблагъэрэ, а сэ сыщыпсэу Мараш къалэм илъэс къэсхункӏэрэ дунейпсо банэ турнир ирагъэкӏуэкӏ. Абы дэ ди щӏалэ хэтым сыт щӏэмыхъур, селъэӏу сэ абы хэт конфедерацэм хэтхэми. Сытми, Къэбэрдейм щыщу щӏалитӏ ахуэдэу ерагъыу дгъэкӏуащ, иужькӏэ илъэс къэсу плӏы, тху, хы жытӏэурэ пщӏыми пщыкӏутхуми нэсу. А щӏалэхэр абы едгъэблэгъа нэужь, абыкӏэ щыӏэ дэ ди щӏалэгъуалэр мо банэ зыщекӏуэкӏ щӏыпӏэхэм едгъэблагъэрэ пшынэрэ ӏэгурэ яӏыгъыу, ахэр зэпсалъэу, зыхехьэу, зэгъусэу джэгу ящӏу фестиваль сытми, адыгэр зэрыгъуэтыжын хуейр, адыгэр зэрыщӏэжын хуейр, Мис а ӏуэхухэм уемылэжьу хъунукъым. Хуэм цӏыкӏуу зэрытебгъэгушхуэу езыр уэ уи япэ иту хэкум къыщӏопхъуэ, езыр уэ уи япэ иту къокӏуэ, мес иджы мыбы сыкъызэрыкӏуэрэ мазэрэ ныкъуэм щӏигъуаси, Налшык уэрамхэм Тыркум щыщу къэкӏуауэ куэди срохьэлӏэ, сэ ӏейуэ согуфӏэ, си гуапэ мэхъу къокӏуэ зрагъэлъагъу яцӏыху, ауэ мыбыкӏэ нетӏри уи упщӏэр тӏэкӏу къытезгъэзэжынси, манталитет зытемыхуэ диӏэщ, Вячеслав. Псалъэм папщӏэ, сыт хуэдизу псори тӏури дэ адыгэу щытми, мыдежым щыс цӏыхур, мыдеж щыпсу адыгэр мо зыхэс лъэпкъым и хуэмэбжьымэ къыщӏехуэ, хуей хумеймикӏ, абы и гупсысэкӏэм ещхьу зыгуэрхэр къегупсысу мэхъу. Дэраси, нэхъыбэжу, тырку дыхъужауэ жыпӏэ хъунущ, тыркубзэкӏэ угупсысэрэ адыгебзэкӏэ упсалъэм гугъущ ар абы къикӏри къыбгурымыӏуэ ахуэдэщ. Араси, Мыпхуэдэу зы анекдот жысӏэн схуит сыхъуну щытым. Мис а тӏэкӏу нэхъ хуит дыщыхъужам, бгъущӏрэ тӏу, бгъущӏрэ щы гъэхэм Тыркум адыгэ куэд зэрыщыӏэр ищӏэу жи лӏы гуэр. Ахэр къэслъагъунщ, мыбыкӏэ щыӏэ адыгэхэр дауэ щыту пӏэрэ, сыт хуэдэ жи кӏуауэ яхеупщӏыхьу сытми, зэпсалъэурэ, Сыт фщӏэр, дауэ фыхъурэ? Тыркум щыӏэ адыгэхэр, Дэкъузауэ фыпсэурэ? Фи цӏыкӏухэр дауэ хъурэ? Сыт яфӏэфщрэ? Уэлей сыт яфӏэтщын, Ахьмэд, Махьмуд, сэ сщӏэрэ, Осмэн, мис мыпхуэдэ цӏэхэр фӏыдощ. Нтӏэ, жиӏащи, сыт, ахуэдэу хьэрыпыцӏэ щӏыфӏэфщыр, жиӏащи, адыецӏэ фӏэфщым хъурӏа, жиӏащи, Борис хуэдэу жиӏэтщи. Ахуэдэу мобы я хуэмэбжьымэ къызэрыщӏихьу, ӏейуэ дызытемыхуэу, манталитет и лъэныкъуэкӏэ. Ауэ ди бзэм, ди хабзэм Ар зыщӏэ зыгуэрыр дауикӏ зы хэкӏыпӏэ къигъуэтынурэ зыгурыӏуэнущ, мес иджыпсту уэрэ сэрэ етӏуанэу дызэрылъагъуу араси, сыт и лъэныкъуэкӏи хъарзынэу дызытехуэну? Нобэ щӏэупщӏэ иӏэу абы исхэм адыгэбзэкӏэ радиокӏэ къэпсалъэм, телевизоркӏэ тлъагъумэ, ди бзэр къаӏуатэм дыхуейт, ауэдэ гупсысэ диӏэт, ауэдэ хъуапсэ диӏэт жаӏэуэ хъыбар къывагъащӏэрэ? Абы куэд щӏауэ дытолэжьыхь дэ. Абы теухуауэ Тыркум и унафэщӏ, правительствэ жытӏынс политикхэм куэди щӏауэ доныкъуэкъу, хасэхэр макӏуэри йоныкъуэкъу, ауэ Зэ зы лъэхъэнэ адыгэбзэкӏэ канал къызэӏуахри, Тыркум и къэрал канал нэхъыщхьэхэм хъарзынэу зы тхьэмахуэм тӏо, не, тӏо зыуэ къихьэрэ адыгэбзэкӏэ дэхецӏыкӏум хуэдэу жаӏэу. Ауэ къыжаӏэхэр мо Тыркум езбы и хабзэм тету дэ дызыхуей зыгуэрэ жаӏэтэкъым абы щӏагъуэ. Мо бгым Тыркум езбы я бгым ит удзхэр. Модэкӏэ мо хуэдэ зыгуэр Тыркум езбы и праздник жыхуаӏэм хуэдэ зыгуэрхэм, мис ахэр адыгэбзэкӏэ жрагъэӏэу. Абы иужькӏэ дэ канал дыхуей спутникым пыщӏауэ жытӏэри, ӏэджэрэ дэ ди щӏалэ нэхъ пажэхэр иужь ихьа митинг абы теухуауэ едгъэкӏуэкӏауэ, ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, нобэр къыздэсым ахуэдэу къэралым иӏыгъыу канал диӏым. Дэ езым сэри мис иджыпсту сыздэлажьэ, адрейр ITV жыдоӏэри, ар нобэ интернет каналу, интернет ТВ-уэ щытымикӏ, Куэди куэди къыдоплъ, къыдэжьауэ жыпӏэ хъунс цӏыхухэр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм дэ, мис иджыпсту нобэкӏэ абы теухуауэ интервью сыт зыгуэрхэр дыгъуасэ, мис махуэм езгъэкӏуэкӏащ, махуэкӏэрэ ар къэттыжу дощӏ. Махуитӏ къэсыу, махуэ къэсыу жыхуаӏэм хуэдэу нэтын диӏэ, псом хуэмыдэу нэхъапэ идгъэщыр эфир занщӏэ, прямой эфир жыхуэфӏэм хуэдэу. Мис абыхэм, мис апхуэдэу а ӏуэхум зегъэужьауэ, нтӏэ псори нги интернетым дыхуэкӏуауэ щыщыткӏэ, нэхъ щхьэпэ къытщыхъуну къысщохъур, ауэ абы къэралыр къыхэӏэбэу, къэралым и лъэныкъуэкӏэ ахуэдэу зы жэщ зы махуэкӏэ лажьэу, ахуэдэ диӏэныр куэд и уасэщ, нетӏэ жыхуэпӏа упщӏэм и жэуапу ари къыхэбгъэхьэ хъунущ, бзэр нэхъ къэтщтэжынумкӏэ, мис ар ину щхьэпэ къытщыхъуну къысщохъу. Пэж дыдэщ, Баязит, бзэр зыхуомыхмэ, унагъуэм щымыпсалъэмэ, ар къэзыӏуатэ, уи пащхьэ имытмэ, гугъущ урипсэлъэнуи, Зы лъэныкъуэкӏи интернет напэкӏуэцӏыр нобэ сэбэп мэхъу щӏалэгъуалэр гъуэгурыкӏуэм тету ӏэрыпсалъэ дэ телефон жыдоӏэ, абы еплъу я ӏуэху зэфӏагъэкӏри, ари зы ӏуэхуфӏщ, абы ехьэлӏауи дыгугъэнщ а фи интернет напэкӏуэцӏым цӏыху куэд нэхъыбэж кърихьэлӏурэ, зыи мыхъуами а фи нэтынхэм еплъым едаӏуэмэ, модэ лъэпкъ дыкъыхэкӏат жаӏэнщ.
Нтӏэ-нтӏэ, куэд и уасэщ, куэд абы теухуауэ а иӏыгъ телефонымкӏэ йоплъри, Ар насып атӏэ а интернетыр? Дэ адыгэм тхуаухуауэ пӏэрэ? Жызоӏэ сэ интернетыр къызэщӏэкӏрэ лъэпкъ цӏыкӏухэм псоми къащхьэпэси абы ину и сэбэп къыдокӏ, дэи. Дыгугъэнщ, Тхьэм жиӏэм хэтикӏ тхузэфӏэкӏыр тщӏэну ахуэдэу щытщи, къыдэхъулӏэну догугъэ, Тхьэм жиӏэм. Уэ уи щхьэкӏэ мис укъокӏуэ уокӏуэжри, къогугъуэкӏрэ укъэкӏуэныр, укӏуэжыныр? Уи фӏэщу уздэкӏуэжыр уи хэкуу щытым, Псалъэм папщӏэ, сэ мис иджыпсту Тыркумрэ мис мы Хэкумрэ я кум автобус щызокӏуэ. Махуитӏ къэсхункӏэ-нэ, автобускӏэ укӏуэну къэкӏуэжыфынущ. Жыжьэщ, дауикӏ, иджы цӏыхухэр нэхъ, дауэ жысӏэн, гугъу зрамыгъэхьу ахуэду къыдэкӏуэтейуэ щытщи, сэ автобусымкӏэ зэ сыкърикӏуащ. Жыжьэӏэ, жаӏащ си унагъуэм, сыт кхъухьлъатэкӏэ ущӏэмыкӏуэр? Ди адэжьхэр къыщыкӏуэм щыгъуэщӏэ, мазэ бжыгъэкӏэ къэкӏуэфакъым жысӏащ. Дэ махуитӏ мыбы дисым сыт щӏэмыхъур? Уи хьэпшыпи илъу уей сыгуфӏэжу сыкӏуэнум жызоӏэри гугъуӏэм. Ауэ псалъэм папщӏэ иужьрей илъэсипщӏым жысӏэнщ сэ. Абы ипэ Тыркум къикӏыу мыбы укъыщыкӏуэкӏэ визэи къыбжамыӏэу, илъэс зыбжанэкӏэ ахуэдэу декӏуэкӏащ. Занщӏэу кхъухьлъатэр Стамбулми Анталеми къыщытелъэтыкӏыр Налшык къыщытӏысрэ ахуэдэу хъууэ. Налшык телъэтыкӏыу Кхъухьлъатэ Тыркум кӏуэуэ къэкӏуэж хъуа нэужь къэкӏуэж кӏуэжыр къакӏуэу мис ахуэдэу ӏуэху зыщӏэнур, лэжьыгъэ зыщӏэнур, экономие и лъэныкъуэкӏэ сыт и лъэныкъуэкӏи тынш ӏейуэ, тынш ӏейуэ зыпыщӏа хъунут. Зы псалъэухакӏэ жыпӏэн хъуа нэужькӏэ-нэ гугъуӏэм хэкум укъакӏуэу укӏуэжыныр. Ар ягъэшынэу мыхуэдэу мори пыщӏат, мыри пыщӏат жыхуаӏэр хьэуэ, ахуэдэ зыгуэр зэи къэхъуӏэм сэ сыкъызэрыкӏуэрэ мис дэнэ укӏуэмикӏ. Налшык, адыгэбзэри ахуэдэу зэхыбох, куэду куэду си гуап. Хэкум исыр мащӏэщ жыдоӏэ, пэжщ, нэхъ мащӏэ, зы мелуани хъууэ къыщӏэкӏынӏэм, ауэ а тӏэкӏур къимнауэ щытам дэ хэкуу диӏижынутэкъым. Сэ хэкум къина тӏэкӏум щхьэщэ яхузощӏ, сытым дей ину-ину пщӏэ яхузощӏ. Абы щхьэкӏэ абы ӏейуэ дыхуэныкъуэс, къарур хэкуращ. Хэхэсым щыӏэ дэтхэнэ зы адыгэми и гупэр хэкумкӏэ къэгъэзауэ, зэрыхъукӏэ, нтӏэ, сывгъашхэ, жыпӏэу хэкум укъэкӏуэжкӏэ ар къэбгъэзэжа хъунукъым. Уэ езым ӏэщӏагъэ уи уи ӏэщӏагъэр къыздэпхьу, уэ езым мыбыкӏэ лэжьыгъэ къыщыбгъуэту, ахуэдэу мыбыкӏэ щыӏэ зыгуэрми иджыри удэӏэпыкъу, уздэӏэпыкъуу, лъэныкъуитӏри уздэӏэпыкъу, ахуэдэущ хэкум къызэрыбгъэзэжын хуейр. Нобэрей зэманым дэтхэнэ цӏыхуми ди пщэ къыдохуэ, ди бзэр тхъумэжыну, псом хуэмыдэу, бзэм къыщынэмыщӏауэ. Адыгэм жеӏэ сытым дежи. Блэкӏа зимыӏэм къэкӏуэн иӏэкъым, жеӏэри, блэкӏа дахэ диӏэщ, дызэгупсысын дахэ диӏэщ, ипэкӏэ дгъэкӏуэтэн диӏэщи догугъэр ди щӏалэгъуалэм, ди щӏыбагъ къыдэувэ щӏэблэм ди блэкӏар ящымыгъупщэу ди къэкӏуэныр нэхъ дахэ ящӏрэ, хэкурысхэмрэ хамэ хэку исхэмрэ зэрыщӏэрэ я бзэр ягъэубзэрабзэу, бэрэ куэдрэ лъэпкъыр псэуну. Абдежым ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, узыншэу фыщыт.